pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri tsopano nazi nkhanizi mwa tsatanetsatane mtsogoleri wa dziko lino profesa arthur peter mutharika walamula kuti nthambi ya boma yowunikanso zakagwiridwe ka ntchito ka nthambi ndi mabungwe a boma Public Sector Reforms Management ikhale pansi pa ofesi ya Purezidenti ndi nduna kapena kuti OPC. Malingana ndi chikalata chomwe chachokera kwa mlembi wa mu ofesi ya Purezidenti ndi nduna za boma a Justin Saidi, kusinthaku kukuyembekezeka kuthandiza kuti ziganizo zochokera ku ofesi ya Purezidenti ndi nduna ziziyenda mwachangu kupita ku nthambi ndi mabungwe a boma komanso kulimbikitsa kusintha kagwiridwe ka ntchito m'maunduna, mabungwe ndi nthambi za boma. Chikalatachi chatinso kusinthaku kuthandizanso kulimbikitsa kulimbikitsa udindo wa purezidenti ofotokoza bwino kwa anthu nkhani zokhudza kusintha kwa ntchito za boma. Kudzera mu chikalatachi, boma latsimikiza kuti kudzipereka kwake pothandiza kupititsa patsogolo ntchito za boma kudzera mu kusintha koyenera kwa kagwiridwe ntchito mu nthambi ndi mabungwe ake mogwirizana ndi masomphenya a chitukuko a Malawi 2063 mlembi wamkulu wa boma a justin saidi ayamika nzika za dziko la china zomwe zikuchita bizinesi zawo kuno ku malawi chifukwa cha thandizo lomwe amapereka nthawi zonse pamene dziko lino lakumana ndi mavuto kuphatikizapo a njala a saidi anena izi ku lilongwe komwe a chinese chambers of commerce anakapereka Ku nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi, thandizo la chimanga cha ndalama zokwana 80 miliyoni kwacha komanso cheke cha 20 miliyoni kwacha. Isaac Jali wafika ndi lipoti.
Pamene mabungwe ndi makampani osiyanasiyana akupitiriza kuthandiza anthu amene akhudzidwa ndi njala kudzera ku boma, bungwe la nzika za ku China zimene zikuchita bizinesi m'dziko muno la Chinese Chambers of Commerce, nalo lapereka thandizo ku boma la malawi la chimanga cha ndalama zokwana 80 miliyoni kwacha komanso cheke cha 20 miliyoni kwacha pofuna kuti bomalo lithandize anthu amene akhudzidwa ndi njala popereka thandizolo wapampando wa bungwe la chinese chambers of commerce a zuo shanjian anati dziko la malawi ndi bwenzi lenileni pa nkhani zachitukuko kotero kuti thandizo limene aperekalo ndilofuna kuchepetsa vuto la njala limene anthu akukumana nalo panopa a zuo anati anthu aku china apitiriza kuthandiza anthu akuno ku malawi nthawi ina iliyonse pamene angakumane ndi vuto monga la njalali polandira thandizolo m'malo mwa boma la malawi mlembi wamkulu wa boma a justin saidi anati thandizolo laonetsa kuti dziko la china ndilodzipereka kwambiri kugwirana manja ndi boma la malawi potsatira pempho la president profesa arthur peter mutharika loti anthu ndi mabungwe osiyanasiyana athandize amalawi amene akukumana ndi vuto la njala komabe a justin saidi akuti mwa ndalama zokwana 209 billion kwacha zomwe boma lidakonza kuti lithandizire anthu amene akuvutika ndi njala 138 billion kwacha yokha ndi yomwe yapezeka kotero kuti 71 billion kwacha ndi yomwe yatsalira kuti ntchito yonse yothandiza anthu amene akuvutika ndi njala iyende bwino kotero kuti apempha ena akufuna kwabwino kuti athandizepo. ngati aboma tili osangalala ndipo okondwa kuti a chinese chamber of commerce abwera nkutipasa chithandizo cha chimanga kukwana 80 million malawi kwacha komanso ndalama cash 20 million kuphatikiza kumakwana 100 million malawi kwacha izi nzabwino kwambiri ndipo zikusonyezeratu kuti mmene makampani akubwerera mabungwe akubwerera ali ndi chikhulupiriro ndi boma mmene ndondomeko tikuyendesera ndipo tifuna tiasimikizire kuti ngati boma chithandizo chimene talandirachi chipita kwa anthu oyenereka ndipo aliyense oyenereka kuti alandire chithandizocho apeza ndipo malinga ndi kunena kwa president palibe amene azafe ndi njala Lipoti la Malawi Vulnerability Assessment Committee lidaonetsa kuti anthu oposa 4 miliyoni ndi amene akuvutika ndi njala m'dziko muno chifukwa cha ng'amba yomwe idagwa m'dziko muno chaka chathachi, zomwe zidachititsa kuti boma lisakesake chimanga m'maiko osiyanasiyana monga ku Zambia, pamenenso mabungwe ena akupereka thandizo la ndalama ndi chakudya pofuna kuthetsa vuto limeneli. Isaac Jali, mbc, Lilongwe.
mayi wa dziko lino profesa gertrude mutharika loweruka pa 24 january 2026 akapereka thandizo kwa mabanja omwe akhudzidwa ndi ngozi ya madzi osefukira yomwe yachitika posachedwapa pa bwalo la zamasewero la chilimampunga ku mtandire mu mzinda wa lilongwe chikalata chomwe a ofesi ya mayi wa dziko linoyu atulutsa chati thandizoli ndi ufa omwe ndi wa ndalama zokwana 25 miliyoni kwacha aka kakhala kachitatu kupereka thandizoli m'mwezi uno kutsatira thandizo ngati lomweli ku area 44 mu mzinda wa lilongwe ndi maboma a nkhotakota kudzera ku bungwe la beautify malawi beam trust polankhula ndi mbc mkulu woyendetsa ntchito za beam a dingiswayo jere ati kudzera mu thandizoli mayi wa dziko lino akuwonetsa kudzipereka kwawo pothandiza anthu omwe akhudzidwa ndi mavuto omwe agwa mwadzidzidzi iwo akulongosola
Kupyera mu ofesi ya First Lady ndi Beautify Malawi, Loweruka lino, amayi anachiona kuti ndi chinthu chofunikira zedi kuti tithe kukakhala pamodzi ndi anzathu amene anakhudzidwa ndi nkhani ya kusefukira kwa madzi, makamaka kudera la Mtandire, m'tauni momwemuno mwa tauni ya Lilongwe. Makamaka cholinga choti kukangokhala nawo, kuwalimbikitsa, kuwatsimikiza kuti Mulungu sanawataye. komanso iwo ngati mayi akuwapasanso kachakudya pang'ono kuti mwina lero ndi mawa athe kukhala ndi chakudya pamene tikupitirizabe kukhulupirira ndi kuyitanira pa anthu osiyanasiyana kuti tiyeni tiwathandize anzathu amene anapezedwa ndi ngozi ya kusefukira kwa madzi makamaka munomo m'tauni chifukwa choti tikuzindikira kunena kuti anthu amene muno m'tauni ndi onena kuti tsiku ndi tsiku Amakhala kuti akulawirira mmamawa kukasaka timaganyu cholinga choti apeze chakudya chawo cha tsiku limenelo. Ndeno apapa kuti madzi anabwera kukokolola manyumba zawo, kukokolola katundu wawo, ndikovuta zedi anthuwa kuti kodi chakudya china achipeza pati. Zimasiyanako mwina ngozi yoti ikakugwerani kumudzi kuja kunena kuti timakhala ngati pamudzi timatha kuthandizana. Mwina chikamsowa apa ndikuthandizana wina ndi mnzake koma mtauni munomo zimakhala zovuta zedi. Sungathe kukadikira kwa mnzako chifukwa nayenso mwina akufuna kuti akapange maganyu kuti adye chakudya. Ndichifukwa chake amayi anachiona chofunikira zedi kuti mwina tiwayendere anzathu mtauni muno ku Mtandire mawa lino kukawapatsa ufa zina ndi zina zoti ziwathandizeko ku moyo wa tsiku ndi tsiku.
nduna yoona za malo ndi chitukuko cha m'matauni a chimwemwe chipungu yapereka sabata imodzi kwa kampani ya zomangamanga ya solid kuti ikonzenso zolakwika zina mu msewu watsopano wa kanjedza forest mu mzinda wa blantyre ndunayi inalamula izi itayendera msewuwu pa mwambo wopereka msewuwu ku mzinda wa blantyre chisomo break wafika ndi zambiri
Nduna ya zamalo ndi chitukuko cha m'matauni a Chimwemwe Chipungu inati siyokondwa ndi ntchito yomanga msewuwu kaamba kuti wakumbika komanso ngalande zodutsa madzi m'mbali mwa msewuwu zaonongeka ngakhale kuti sipanaduse zaka ziwiri. Ndakhumudwa kwambiri kuona kuti msewu uno uli ndi mavuto ambiri, uh, taona mapotholo ambiri amene akumbidwa kale ndi mvula komanso taona kuti ngalande zambiri sanazipange bwino muli zinyalala zomwe zikupangitsa kuti madzi azikokolola misewu ndiye takambirana ndi amene akuyang'anira msewu uno kunena kuti kuyambira lero kufika pa 30 January 2026 akonze mavuto onse amene ali nawo. Takambirananso ndi ameya a Jomo kuti pamene ife kulibe akhale maso athu kuti misewu imeneyi ikhaledi kuti yoyenerera malingana ndi ndalama zomwe boma lalipira.
komabe kampani yomwe inagwira ntchito ndi solid construction poyang'anira ntchito yomanga msewu yapamodzi yati kuonongekaku kwadza chifukwa anthu ena atseka ngalande zodutsa madzi ndi zinyalala adakamangabe nyumba sanamalize ndi akamamanga nyumba zimene zija kumatenga njerwa mchenga ndi zinyalala kumaponya mu ngalande komanso kumatseka makavati zotsatira zake zoti madzi akumasiya kuyenda mu ngalande ndikumayenda pakati pa msewu ah, ndikumaononga msewu so Chinthu chachikulu chimene timapempha ku City komanso ku Lands ndichoona kuti aonetsetse kuti misewu yathu anthu sakutayamo zinyalala, omangawa sakukwiliramo ndi njerwa ngakhalenso mchenga. Ndipo mfumu ya mzinda wa Blantyre Councillor Isaac Jomo Osman yati khonsoloyi iziyang'anira msewuwu ndipo ipititsa patsogolo ntchito za umoyo ku derali. Timaona kuti ndi bwino kuti mmene apangira Minister of Lands, Minister of Roads konso abweretse misewu atibwezereni ache kuti funding yazibwera ku city cholinga kuti misewu tiziyikonza chifukwa anthu akudandaula ndi anthu athu akudandaula kwambiri kuti misewu ikukumbika kumbika komanso izi zomati misewu kumanga mmene wamangidwira uwu ukuoneka bwino koma osali wabwino nde zinthu ngati zimenezo kuti ife titengepo mbali chikuyenekera chinthu chikhale m'manja mwathu ndalama zokwana 6 billion kwacha ndi zomwe azigwiritsa ntchito pomanga msewuwu ndipo pamodzi ndi yotalika makilomita 16 chisomo break mbc blantyre
boma lalimbikitsa anthu kuti asinthe kaganizidwe ndi kutenga ntchito yodzala mitengo ngati bizinesi langizoli laperekedwa ndi nduna ya zofalitsa nkhani a shadrick namalomba pomwe anali nawo pa mwambo odzala mitengo wa bungwe la southern region press club srpc tili ndi lipoti la geoffrey chinawa
Nduna ya zofalitsa nkhani ndi luso la makono a Shadrick Namalomba anatambasulira kwa anthuwa za momwe angapezere ndalama pochita ulimi wa mitengo. A Namalomba anati kuchokera ku malo ochepa kudzera mu ulimi wa mitengo ina, anthu angathe kumapeza ndalama zokhazikika kwa nthawi yaitali. Komanso n'zofunika kuti tizipanganso mabizinesi ena, tisamangodalira mwina izi zoti timatokhala atolankhani chifukwa choncho mwinanso ti sitingamapeze ndalama zokwanira. Koma chachikulu n'chakuti ndagawana nawo. kudzala mitengo kusangokhala kuti ndi kwa mwambo chabe tikutenga ngati business ndiye ndinaperekaso example kuti pa munda 1 hectare ya munda tikalima chimanga timatulutsa matumba 40 kopatu tikalima munda omwewo mitengo ngati ya paini imalowamo 1000 mmene momwe tikuona kuti pa zaka 10 titha kudzapeza kuti tapeza 600 million pa hectare imodzi ndiye kutino uku matumba 40 aja pa 50000 ndi 2 million pa chaka tikatenga 60 million ja kuigawa divide by 10 tipeza no kuti mmene kuja tikupeza chani 60 million pa chaka 2 million ndi 60 million chabwino ndi chani kumene tupeza ndalama zambiritu ndikuti ndi ku 60 million ku pine tree ko ndiyeno tisinthe maganizidwe Amalawi mitengoyi ndi ndalama mitengoyi kutithandizira kuti nthaka yathu isamakokoleke komanso mitengoyi kutithandizira kuti dziko lathuli likhale la chani la Green. M'mawu ake, mkulu wa bungwe la Southern Region Press Club, a Leonard Amos, ati pofuna kuonetsetsa kuti mitengo yonse yomwe abyala ipulumuke, agawa mbande zina kwa anthu a m'midzi yoyandikira kuti chisamaliro cha mitengoyi chikhale chabwino. cooperative chifukwa chinabwera ndi program imeneyi komano apapa ndiye tatenganso stepe ina chifukwa kuti ta- tikufuna no tigwire ntchito ndi anthu am'mudzi tiwapatse mitengo adzale chifukwa pano mukudziwa kuti mitengo yathu ndiyochepa imene tingadzale pano famu ino ndi yaing'ono koma tikapereka m'midzimu anthu akadzala pakhomo pawo m'munda mwawo tili ndi chikhulupiriro kuti mitengo imeneyi mwina yoposera 90 pa 100 iliyonse i- i- ipezeka kuti ya- yasamalidwa yakula mpakana kalekale bungwe la southern region press club srpc kudzera mu thandizo lomwe lapeza ku project ya agriculture commercialization agcom likhala likuyamba ulimi wa nkhuku pa malopa posachedwa. Pakati pa mwezi uno, wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enock Chihana anakhazikitsa ntchito yobyala mitengo ya chaka chino m'boma la Phalombe. Geoffrey Chinawa, mbc, Blantyre.
Oimira boma pa milandu a Frank Mbeta komanso oimira a Richard Chimwendo Banda pa mlandu ofuna kupha munthu agwirizana zochotsa mlanduwu ku Civil Division kubwerera ku bwalo loona za upandu la Criminal Division. Bwalo lalikulu la Civil Registry ku Lilongwe limayenera kuyamba kumva pempho la oimira boma pa mlandu a Frank Mbeta pa kutsutsana kwawo ndi chigamulo chomwe Judge Kenyatta Nyirenda anapereka. Pa mlanduwu a Chimwendo Pa mlandu wa a Chimwendo Banda, a Mbeta auza mbc kuti mbali zonse zagwirizana kuti mlanduwu uchoke ku Civil Division kubwerera komwe umazengedwa poyamba ku Criminal Division.
Tinapereka makalata athu ku court komwe timanena kuti nkhani sinayenera kubwera kuno ku Civil Division ya High Court chifukwa choti nkhaniyo imakambidwa kale ku Criminal Division. ya high court ku Lilongwe konkuno ndi zinthu zina zina zimene tinayika mmenemo ndiye uh, maloya a a chimwendo banda avomerezana nawo ndi maganizo amene ife tina tinapereka ku khoti chifukwa chonena kuti ngakhale ku, ku kesi ya criminal Khoti inapatsanso kale belo a Chimwendo Banda ndi palibe chifukwa chenicheni chopezekeranso tili ku khoti la kuno. Ndiye pa chifukwa chimenecho tamvana kuti tisainirana kuti kesi imene ili ku uh, civil division ya high court ichoke. Maorders amene anaperekedwanso kuno akhalenso nawonso kuti achoka. Mlandu ukapitirira ku criminal division ya high court zimapereka chisokonezo chotani kuti mabwalo awiri osiyana ah, akumva mlandu omwewo kapena akukamba nkhani yomweyo mwina zimapereka chithunzithunzi chotani
Ah, mmene zimakhalira masiku ano high court ili ndi ma divisions Eh, ena okamba zokhudza za mbanja ndi zamasiye ena okhudza za milandu zopanda upandu ena za upandu imene timati criminal division ena za business commercial division ndi mmene zimene okhalira nzonena kuti nkhani yokhudza division ina yake imene ikhale ku division imeneyo ngati kesi ya chimwendo ndi yoti akuganizilidwa mulandu wa attempted murder zimatanthauza kuti ayenera apite ku criminal division ndi kumene anapita kalenso kapanga apply for bail Eh, ndi kuti pa mmene zimene okhalira chichonse chinena chimalizikire konko
gulu la atsogoleri a zipembedzo zosiyanasiyana mu mzinda wa mzuzu la mzuzu clergy association lati lili ndi chikhulupiriro kuti ntchito zotamandika zomwe boma la dpp lagwira mu nthawi yomwe lakhala likulamulira zipititsa chitukuko cha dziko lino patsogolo poyankhula pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa mzuzu wapampando wa gululi bishop amos tchuma anatchulapo zinthu ngati kupezeka kwa mafuta agalimoto ntchito yogawa chimanga ndi thandizo lina lomwe boma likupereka pansi pa utsogoleri wa profesa muthalika ndi mgwirizano wa blue alliance bishop tchuma akufotokoza kwa chimwemwe mirulo St Prof. Arthur Peter Mutharika chifukwa chokhudzana ndi kusankha wachiwiri wa president Right Honourable Enoch Kanzingeni Chihana kuchokera kuno kumpoto chinthu ichi atilemekeza ife ngati akumpoto ndipo ife atsogoleri azipembedzo tili woyamikira chimenechi ife tili naye wathu o- otiyang'anira mbomamo tanenanso nkhani yokhudzana ndi kumene apresident anakana bilu yokhudzana ndi CDF kuti ibwerere. Tikuyamikira kuti achita bwino, kuti pakuterotu akayiunikirenso bwinobwino kuti ziyendenso bwinobwino zithandize 5 billion ndi ndalama yambiri yoti ati zithandize zitukuko m'ma constituency osiyanasiyana. Mu nkhani za malonda, kafukufuku woyamba owunika mlingo wa fodya yemwe akuyembekezeka kukoloredwa chaka chino wayamba m'sabatayi. Mneneri wa nthambi ya boma yoona za ulimi ndi malonda a fodya Ku Tobacco Commission, TC, Telephorus Chigwenembe wati kafukufukuyu wayamba Lolemba sabata ino. Zambiri mu lipoti ili.
Kafukufukuyu akuchitika pomwe fodya wambiri wayamba kukula m'minda yosiyanasiyana. Pali chiyembekezo kuti kafukufukuyu yemwe achitike kwa sabata zitatu apereka chithunzithunzi cha kuchuluka kwa fodya yemwe akuyembekezeka kupita ku msika chaka chino polankhula ndi mbc mneneri wa tc a telephorus chigwenembe ati zokonzekera malonda a chaka chino zikuyenda bwino monga ntchito yakalembera wa alimi a chigwenembe ati pakadali pano akadawerenga kuti ndi alimi angati omwe alima fodya chaka chimenechi Chaka chathachi, dziko lino linapeza ndalama zoposa 500 million dollars ku malonda a fodya olemera ma kilogram 194 yemwe anamugulitsa pa mitengo ya 2 dollars 54 cents pa kilogram. Malinga ndi a Chigwenembe, zikamatha sabata zitatu zikubwerazi, akhala atadziwa mlingo wa fodya yemwe walimidwa. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre.
ndipo munkhani za masewero banki ya national yati ndiyokhutira ndi mmene mpikisano omwe imathandiza wa masewero a mpira wa miyendo wa atsikana wayendera mpikisano wa nbm women's premiership omwe wachitika kwa nthawi yoyamba ndi wa matimu khumi a dziko lonse mpikisanowu ufika kumapeto lamulungu lino pamene timu ya silver strikers ladies ivekedwe ukatswiri itakantha akatha masewero ake ndi FCB Nyasa Big Bullets Women. Poyankhula ndi mbc, mkulu woona za malonda ku bankiyi a Akossa Hiwa ati ndi okondwa ndi momwe ligiyi yayendera. Umenewu wakhala ulendo wabwino kwabasi, wationetsa zinthu zosiyanasiyana ife ngati sponsor. Taona kuti azimayi amene amasewera mpira uh, wamiyendo alimbikitsidwa kwambiri ndi premiership imeneyi imene inali yoyamba mmalawi munomo kukhazikitsidwa ndi corporate sponsor kapena sponsor wina aliyense ndipo tikukhutira kuti tathandiza kupanga establish uh, masewero a mpira wa football uh, pakati pa azimayi muno mmalawi taonanso munyengo imeneyi imene timapanga sponsor nbm womens premiership kuti ma scorchers nawonso amalimbikitsidwa ndi zimene zikuchitika ndipo nawonso anatha kusewera bwino lomwe ma games awo mpaka kupanga qualify kuti apite ku wafcon ku morocco mu March mmene mukubweramo ife ngati sponsor chimene timafuna kupanga zikuoneka kuti ndithu zachitika koma tipitilizano kuona chitsogolo kuti zikhala bwanji premiership imeneyi inatipatsa mpata oti ife tikumane ndi macustomers athu osiyanasiyana anthu amatsegula ma akaunti timatha kuwayendera anthu m'mahudu kapena m'malocation imene amakhala komanso kumpira komweko ndikumayankhula nawo ah, nkhani za premiership komanso nkhani za ma account nkhani za ma product osiyanasiyana a national bank ngati mo wallet koma chachikulu chenicheni chimene timafuna ndichoti tikhazikitse ndithu discipline komanso kukhazikitsa inspiration mwa azimayi amene amasewera mpira wa miyendo kuno ku malawi komanso mwa atsikana onse amene ali mmasukulu amene akufuna atazayamba kusewera mpira umenewu because muli potential yambiri
ndi nkhani imeneyo tafikanso pamapeto pa nkhani zathu madzulo ano
pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri